Pemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa chikondi chanu ndi ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi imene mwalola kuti timve mawu anu pamene tili mnyengo iyi ya Christmas. Tithandizireni pamene tikuona za Yohane Mbatizi amene anatumizidwa patsogolo pa Ambuye wathu Yesu Khristu. kuti ntchito yake inali yotani anachoka kotani ah, nyengo yake inali yotani mutithandizire tonse komanso kukhululukira machimo athu aife tonse ndi kutikonza komanso kutiyeretsa ndi mwazi wa ambuye wathu yesu khristu mulemekezeke mutamandike lero ndi nthawi zosatha amen tiyimirira tiyimbe salimo 118 mavesi atatu oyambirirawa choyambitsirapo yamikani yehova

kukalekeza 25 ndi ndime imene tikhale tikuiunika madzulo ano ndipo ndiyamba kuwerenga pa vesi yake ya 5 luka chapter 1 verse 5 masiku a herode mfumu ya yudeya kunali munthu wansembe dzina lake zekariya wa gulu la ansembe la Abiya, ndi mkazi wake wa ana akazi a fuko la Aroni, dzina lake Elizabeti. Ndipo onse awiri anali olungama mtima pamaso pa Mulungu, namayendabe m'malamulo onse ndi zoikika za Ambuye osachimwa. Ndipo analibe mwana, popeza Elizabeti anali wouma, ndipo onse awiri anakalamba. Ndipo panali, pakuchita iye ntchito ya kupereka nsembe m'dongosolo la gulu lake pamaso pa Mulungu, monga mwa machitidwe a kupereka nsembe, adamgwera maere akufukiza zonunkhira polowa iye m'Kachisi wa Ambuye. Ndipo khamu lonse la anthu linalikupemphera kunja nthawi ya zonunkhira, ndipo anamuonekera iye mngelo wa Ambuye, naimirira ku dzanja lamanja la guwa lansembe la zonunkhira. Ndipo Zekariya anadabwa pamene anamuona, ndipo mantha anamugwira. Koma mngelo anati kwa iye, Usaope, Zekariya, chifukwa kuti lamveka pemphero lako, ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Ndipo udzakhala nako kukondwera ndi msangalalo, ndipo anthu ambiri adzakondwera pa kubadwa kwake, pakuti iye adzakhala wamkulu pamaso pa Ambuye, ndipo sadzamwa konse vinyo kapena kachasu, nadzadzazidwa ndi Mzimu Woyera kuyambira asanabadwe, ndipo iye adzatembenuzira ana a Israeli ambiri kwa Ambuye Mulungu wawo. Ndipo adzamtsogolera iye ndi mzimu ndi mphamvu ya Eliya, kutembenuzira mitima ya atate kwa ana awo, ndi wosamvera kuti atsate nzeru ya olungama mtima, kukonzeratu Ambuye anthu okonzeka. Ndipo Zekariya anati kwa mngelo, Ndidzadziwitsa ichi ndi chiyani? Pakuti ndine nkhalamba, Ndipo zaka zake za mkazi wanga zachuluka. Ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, Ine ndine Gabrieli, woyimirira pamaso pa Mulungu, ndipo ndinatumidwa kwa iwe kudzalankhula nawe ndi kuwuza iwe uthenga uwu wabwino. Ndipo taona, udzakhala wotonthola ndi wosakhoza kulankhula kufikira tsiku limene zidzachitika izi, popeza kuti sunakhulupirira mawu anga amene adzakwanitsidwa pa nyengo yake. Ndipo anthu anali kulindira Zekariya nazizwa ndi kuchedwa kwake m'kachisimo. Koma mmene iye anatulukamo, sanatha kulankhula nawo, ndipo anazindikira kuti iye adaona masomphenya m'kachisimo, ndipo iye anali kukodola iwo, nakhalabe osalankhula. Ndipo kunali, pamene masiku a utumiki wake anamalizidwa, anamuka kunyumba kwake. Ndipo atatha masiku awa, Elizabeti mkazi wake anaima nadzibisa miyezi isanu, nati, Ambuye wandichitira chotero m'masiku omwe iye anandipenyera, kuchotsa manyazi anga pakati pa anthu. Amen. nkhani imene tikhale tikuunikapo uh, tsiku la lero ndi nkhani imeneyi imene tawerenga za yohane makolo ake komanso kubadwa kwake kuti kodi chinachitika nchiyani kuti ifike nthawi ngati imeneyi tikafika mnyengo ino imene ndi nyengo ya khrisimasi aliyense ndithu amakonzekera mosiyanasiyana mmene iyeyo angathere ena mwina timakonzekera kugula zovala zabwino zoti tidzatchene tsiku la khrisimasiyo kukumbuka tili ana chinthu chimene timakhala tikukondwerera kwambiri kuyembekezera kuti makolo atigulira kachovala kanyuwani tsiku la khrisimasi limeneli ndiye kumakhala kukonzekera kosiyanasiyana tisanafike nthawi ngati imeneyi chimene tikuona apa ndi kukonzekeranso kwa kubwera kwake kwa ambuye yesu khristu sikuti ambuye anangobweradi ayi panali zochitika zosiyanasiyana ndipo kukonzekera koyambirira kumene tikukuona apa ndi kuti mulungu akufuna kutuma wina abwere patsogolo pa ambuye wathu yesu khristu yohane anali oti ananenedwa kale tikawerenga ku buku la yesaya kuja chapter 40 Pamene akuti ndidzatumiza munthu patsogolo pako kuti adzaongole njira amene mudatenga BK kapena mudaphunzirako BK uh, imakhala lesson yabwino kwambiri nthawi imeneyi ndiye yohane iye anali ngati wobwera patsogolo pa ambuye wathu yesu khristu wodzalalikira uthenga wabwino wodzakonzekeretsa njira ya ambuye wathu yesu khristu Ndipo lerolino titha kuyang'ananso pa zimene iye anachita monga mmene zalembedwera mu buku limeneli la Luka chapter 1 vesi yake ya 5 kukalekeza 25. Ndiye zinthu zimene tikufuna titaonako pa nthawi inoyi koyambirira za kubadwa kwa Yohane kubadwa kwa otsogola pa mbuye wathu yesu khristu tikufuna tione kuti kodi adabadwira kwa ndani adabadwira malo otani za mngelo amene adatumizidwa uthenga umene mngelo adabweretsa komanso kuti kodi zekariya adazilandira motani uthenga umene udabwera kwa iye ndiye poyambirira tione kulengezedwa kumene kuku uh, kukubwera kukhudzana ndi kubadwa kwake kwa yohane taona nkhani ya zekariya komanso mkazi wake elizabeth zinthu ziwiri zimene baibulo latitsimikizira kwakukulu ndi zakuti chinthu choyambirira anthu awa anali olungama Chimenechi nchimene atitsimikizira ndithu. Iwo anali olungama pamaso pake pa Mulungu, nayenda molunjika motsatira malamulo ake komanso zintchito zake. Ndiye mwina tikhoza kumadzifunsa nkumati, kodi akati iwowo anali olungama zikutanthauza chiyani? Kodi analibiretu tchimo olo limodzi kapena zikutanthauza chani? Baibulo likakamba za munthu wolungama sizikukamba za munthu woti alibiretu tchimo iyayi. Likakamba za munthu wolungama, ndi munthu amene amakhulupirira Ambuye Mulungu, ndipo akachimwa amabwerera ndi kulapa ndi kugonja maso pake pa Mulungu. Chimenechi ndi chimene Baibulo limakamba kapena kufotokozera ndi kutsimikizira tikakamba za munthu wolungama. Chimene choti inu ndi ine lero lino ngati tili ndi Yesu Khristu titha kudzitchula kuti ife ndife olungama chifukwa Mulungu satiwerengeranso mphulupulu zathu anatikhululukira kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ichi nchimene anali Zekariya komanso mkazi wake Elizabeti. Chinthu chachiwiri chimene akutifotokozera makamaka za Elizabeti ndi chakuti Elizabeti anali wopanda mwana, analibe kuthekera koti aka- akhoza kukhala ndi mwana. Ndiye mwina lero lino titha kuziona ngati zinthu zopepuka kuti alibe mwana koma mwina amene takhalitsa makamaka mibado yakaleyo ukakhala m'mudzi ukakhala opanda mwana chimakhala chinthu chotani chimakhala chinthu chachitonzo chimakhala chinthu chosakondweretsa umaoneka ngati kuti iweyo ndiwe munthu otembereredwa zedi ndi mmenenso zidalili nthawi iyi imene yohane akubadwa Makolo ake akhala moyo wawo wonse osakhala ndi mwana wina aliyense, ndiye chinali chinthu choti chinali chiyeso kwa iwo, komanso moyo wawo wauzimu chinali ngati chinthu chimene chinali chokhumudwitsa, komanso kubweretsa chitonzo pakati pa azimayi ena. Ukakhala pakati pa azimayi ena ulibe ana, umaoneka ngati munthu wopanda mwayi. Komanso tikakamba pa m'bado wa Ayuda, timakamba kuti aliyense amakhala kuyembekezera kuti kudzabwera mbewu, kudzabwera Mesiya. Koma ngati ulibe mwana, sizikanatheka kuti ukhale pa listi yoti mwina mbewu imene ikhoza kudzadzera kwa iweyo, chifukwa choti ulibe mwana. Ndiye titha kuona kuti zinali zinthu zovuta kwambiri pa nthawi imeneyi. Chifukwa chake uh, tikati tionenso Abraham analinso ngati uh, ndi vuto lomwelo. Mulungu akubweretsa chozizwa ichi akuwauza chifukwa chake chidamuvuta kwambirinso Zekaria kuti akhulupirire. Kuti nzoona tandipatsani chizindikiro zidzachitika izi chifukwa chiyani? Zekaria uh, ndi Elizabeth anali okhulupirira okhulupirira Mulungu ngakhale anali kudutsa m'chitonzo choterechi. Chifukwa chake, kawirikawiri timakamba kunena kuti pamene munthu akudutsa mu zopsinja zina zilizonse, sizikutanthauza kuti iyeyo ndi wochimwitsitsa ayi. Awa anali olungama, koma kupezeka kuti alibe chani? Mwana. Mulungu anazilola zimenezi ndi cholinga. Chisomo chake cha Mulungu chimatithandizira kuti tidutse m'nyengo ngati zoterezi. Zikafika nyengo zosautsa, zimatipangitsanso ife tiyandikire chifupi ndi Yesu Khristu, tiyandikire ku mawu ake, ku pemphero komanso kuona madalitso amene Mulungu anatipatsa kale, chifukwa Mulungu amatipatsa madalitso ambirimbiri ndipo sitinganene kuti tilibe ndi dalitso olo umodzi omwe wochokera kwa Mulungu ayi, ndeti tikunama. So umu ndi mmene zinalili pa nthawi imene Zekariya akulandira uthenga umenewu wakuti adzakhala ndi mwana. Chinthu chachiwiri tikufuna tione za malo amene uthenga umenewu udabwerera. Poyamba taona kuti Zekariya anali wansembe ndipo iyi inali nthawi yake imene anali kukatumikira kukachisi. chimene chinali chinthu chopambana kwambiri pakati pa ana a Israeli. Amene amakonda kuwerenga za manambala amati mwina pa nthawi imeneyi ansembe okha analipo pafupifupi 20,000 ndiye uwu mwina umakhala kuti ukapezeka mwayi wako ndi omwewo basi mpaka udzafa nanga muganize ziyende anthu onsewa 20000 iwe zidzakufika soli uli moyo so amazigawa mmasabata osiyanasiyana mwina ena achitako sabata ino ena achita sabata iyo malingana ndi timagulu timene tidagawidwa ta ansembe magulu 24 mmene anakhazikitsidwira ndipo gulu lilonse mwina limakhala ndi anthu 800 kapena kuposera pamenepo. Ndiye chifukwa chake ichi chinali chinthu chopambana kwambiri kuti asankhidwe ndi kukatumikira komanso kupereka nsembe pamaso pake pa mulungu uthenga uwu ukubwera pa nthawi imene iye anali kutumikira mu kachisi mulungu nampatsa uthenganso wopambana kudzera mwa mngelo uyu So, za mngelo amene akubwera kudzapereka Uthenga umenewu, aona mngelo akuyima pamwamba pa guwa, ndipo timaona kuti nthawi ndi nthawi pamene mngelo abwera, ndiye kuti pali china chake chimene Mulungu akufuna aonetsere. M'Baibulo pamene angelo abwera, ndiye kuti pali chinthu china chake chopambana kwambiri. Mwachitsanzo, titha kukumbukira kuti pamene Adamu ndi Hava amatulutsidwa m'munda mwa Edeni muja, panali angelo ena? Yeah. Anatseka njira kuti asatani? Asaloweso chinthu choyambirira chimene tikuchiona chino kachiwiri pamene malamulo khumi aja akuperekedwa kwa ana a israeli panali angelo eh? kutanthauza kuti inali nthawi yovu- yofunikira komanso yopambana kwambiri komanso pamene ambuye wathu yesu khristu amabadwa tinaonanso za angelo ndipo pamene anali kulowa mu chiyeso chake chija pakupezekanso angelo amene adadzamulimbikitsa ngakhale pakuuka kwake tikuvanso za chani angelo amene adabwera nkudzauza aja kumanda kuja kuti inu mukuyang'ana mukudikira chiyani Ndiye tikuona kuti kubwera kwa mngelo Gabrieli nthawi iyi kukusonyezera kuti pali chinthu china chake chopambana chodabwitsa chimene chikuyenera kuchitika. Sangangobwera popanda tanthauzo lenileni. Ndiyeti mu mbiri ya chipulumutso cha ana a Israeli chilipo chimene Mulungu akufuna aonetsere. Chifukwa chake Zekaraya adavutika kwambiri mu mtima. Mngeloyu akubwera nthawi ino chifukwa chani? Okay? Chinthu china tikumbukirenso kuti kuchokera pa kulemba kwake kwa Malaki ndi ku kuonekera kwa mngelo kwa zekaraya panadutsa zaka zingati 400 ndiyeti mulungu anali oti sanayankhulenso kwa anthu awawo kwa zaka 400 nde zekaraya kungofika mukachisi kupeza kuti akuona mngelo Mu- mutakhala inuyo mungatani chithoka chinthu chochititsa mantha nchiyani chimene chikuchitika ndi zimene zinamuonekeranso uh, zekaraya Ndiye Uthenga umene ukubwera. Taona za nthawi imene inali ngati yachete, pos, popanda mawu ochokera kwa Mulungu, zaka 400 zadutsa, ndiye kenako kungobwera mngelo akuyankhula ndi Zekaraya. Mulungu akuonetsera kuti chiripo china chimene akufuna kuchita pa nyengo imeneyi. Komanso chinthu chachiwiri pa uthenga umenewuwu, sikuti wangobwera chabe yayi, koma tikuonanso kuti akuti anali ngati mapemphero a amene anali kupemphera ayankhidwa. Zekaraya anali kupempherera mwana kwa nthawi yayitali. ndipo mulungu akuyankha tsopano kuti iwo akhala ndi mwana mnyengo yawo ali akuluakulu monga abrahamu ndi sara ndiye unali uthenga wabwino kwambiri kwa iwo olo atakhala kwa inu kuti mwina mwadikirira kwa nthawi yayitali kenako mulungu akulonjeza kuti kubwera mwana komanso chinthu chachiwiri sakulonjeza mwana chabe koma akulonjeza mpulumutsi mpulumutsi pamene zekaraya anali kutumikira mkachisi chimene anali kuchita pamene paja ndi kuyimira pakati pa anthu a mulungu ndi mulungu kupereka nsembe zimene gawo limodzi linali kuyembekezera kubwera kwa mesiya mpulumutsi amene adzapereka nsembe ndipo sidzabwerezedwanso nsembe izi zimachitikachitika imene akupanga zekaraya Komano, pa dongosolo lake la Mulungu, pamene kwabwera Mesiya, ndiye kuti sikudzachitikanso nsembe ina iliyonse. Chifukwa chake Mulungu anayankhanso pemphero la anthu a Isiraeli pamene anali kuyembekezera kubwera kwa Mesiya. N'chifukwa chake tikuona kuti mwana uyu amene akubadwayu, Yohaneyu, si mwana wachibwanabwana kapena amene tingati tingamuyerekeze ndi wina aliyense koma ndi mwana amene wasankhidwa mwapaderadera ndipo wapatulidwa ndi mulungu kuti akagwire ntchito yokonzekeretsa anthu kubwera kwake kwa yesu khristu nchifukwa chake pakubadwa kwake ayinke m'baibulo munthu amene timawerengapo kuti anali ndi mzimu woyera kuchokera ali mwana wakhanda ali m'mimba mwa mayi wake ndiye kuti ndi Yohane yekha kupatula Ambuye Yesu Khristu of course Ambuye Yesu tikhoza kuwayika m'gawo lino komano pa anthu ngati mmene tilili ife ndiye kuti ndi Yohane yekha amene Baibulo limatifotokozera kuti kuchokera nthawi imene anali mwana anali ndi mzimu woyera chifukwa chake iyeyo akunenedwa kuti ngati kubwera kwa Eliya adzakhala ngati Eliya chifukwa choti akubweretsa chipulumutso komanso chiweruzo nthawi yomweyo. Akuonetsera mbali ziwiri. Chifukwa chake tikaona uthenga wake uja amati lapani kapena muonongeke. Ufumu wa Mulungu watani? Wayandika. Ndiye Samueli tikumbukiranso kuti anali ngati oweruza omaliza eh? eh, samuel anali oweruza omaliza asadayambe kubwera mafumu ndeti ndimene alilinso ngati yohane kukonzekeretsa kubwera kwa ambuye wathu yesu khristu Sam, samuel anali kukonzekeretsa kubwera kwa mfumu yoyamba ya israeli ndipo yohane akukonzekeretsa kubwera kwa mfumu ya mafumu ya dziko lonse lapansi, amene adzagwiritsidwa ntchito mopambana kwakukulu. Komanso sitikuona chinthu chokhacho ayi, tikuona kuti ngati kunali mlaliki amene anatsitsimutsa anthu kwambiri anali Yohane. Eh, ndi chokhacho chodabwitsabe kumati ana- ana- ananjoka eh? zingatheke bwanji kuti akhale wotsitsimutsa anthu kwambiri Ah, tikawerenga vesi yake ya 16 akuti iye adzatembenuza ana a israeli ambiri kuti abwerere kwa ndani kodi kwa ambuye kwa mulungu nde iyi ndi ntchito imene inali ngati yotsitsimutsa miyoyo ya anthu kuti abwerere ku zonse zimene anali kuchita kusiya mphulupulu zawo kusiya njira zawo zosayenera ndi kubwera kwa Ambuye molapa komanso modzichepetsa akukonzekeretsa anthu kubwera kwake kwa Yesu Khristu. Tikawerenga ku Marko chapter 1 vesi yake ya 4 kumeneko akutifotokozera kuti Yohane anaonekera nabatiza anthu mchipululu muja nanena ubatizo uh, nanenera za ubatizo wakulapa kuti akhululukidwe machimo awo. Chimenechi ndi chimene Yohane anabwerera kwambiri chifukwa anthu ambiri akamakamba za ubatizo wa yohane ndi ubatizo umene timachita lero amasiyanitsa chifukwa ubatizo umene amachita yohane unali ngati ubatizo wakulapa pamene ume- ubatizo umene timachita lero ndi ubatizo wakufanizidwa ndi yesu khristu ndi zinthu ziwiri zosiyana kuonjezera pamenepopo Yohaneyu akubwera kutsogolera kudzakoza njira ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Ichi ndiye chinthu chopambana kwambiri pa utumiki wake. Iyeyu anadza kutsogozedwa mwa mzimu komanso mwa mphamvu ya Eliya kuti akatembenuze mitima ya ana kwa atate awo komanso iwo amene ndi osamvera kuti akabwere nadziwa nzeru yake ya Mulungu. chimenechi ndiye tikuchiona kwakukulu pa utumiki wake ndipo nkhani ya eliyayi ambi- an- ah, ophunzira a yesu khristu anali kufunsa kuti "Ah, ambuye mmanena kuti kudzabwera eliya mawu amanena choncho kuti eliya adzabwera patsogolo nde anawauza kuti inde eliya adata ndithu adabwera koma simudamuzindikire mudamuchita iye china chilichonse imene mukanati amakamba za ndani za yohane kuti anadza Yohane mwa mzimu wa Eliya kudzakonzekeretsa anthu, koma anthu sanamuzindikire, anamupha mpaka kumudula mutu. Ndiye Mulungu anautsa Eliya kuti abweretse ana a Israeli kwa iye, komanso pano tikuona kuti Yohane akubwera kudzachita ntchito yomweyo. Ana a Israeli abwerere kwa Mulungu komanso mfumu yawo Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikawerenga ku buku la Malaki chapter 4, kumeneko Ambuye akulonjeza za kubwera kwa Mesiya, amene monga Eliya adzaonekera patsogolo komanso adzatsogolera anthu m'njira ya chiyero. Chipangano chakale chikutha ndi lonjezo la wotsogolera uh, Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo chipangano chatsopano chikuyamba ndi kubadwa kwa otsogolera ameneyu amene ndi yohane mbatizi eliya walero ndiye mwina funso limene tinadzafunsanso dzulo lija pamene timakamba nkhani ya kubwera kwake kwa ambuye yesu khristu koyambako cholinga chake ifeyo ndikuti kutikonzekeretsenso kubwera kwake kwachiwiri chifukwa ngati sitingathe kukonzekeretsedwa bwino pa kubwera kwake kwachiwiri ndeti tidzakhala anthu amanyazi kwambiri Pamene tikukamba za kubwera koyamba kwa Yesu Khristu, si nyengo yoti tingokondwerera nkuchita zimene zingathekezo, kaya tikhala kudya motani, kaya tivala zotani, koma kodi mitima yathu yakonzekeretsedwa motani pa kubwera kwake kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yesu Khristu atabwera koyamba, panali anthu ena amene sanakonzekere, amene sanali okonzekera kuti amulandire. Mwachitsanzo, ngati Afarisi. amene iwowo chimene amadziwa ndi kutsutsana naye Yesu Khristu. Analibe mtima wofuna kumulandira, sanamvere uthenga umene Yohane Mbatizi analalikira ndipo anachitaya chipulumutso chimene Yesu Khristu anabwerera. Akamadzabweranso kachiwiri Yesu Khristu mwachi- mwachisoni ena adzakhala ndithu oti sadakonzekeretsedwe ndithu. koma sizuyenera kuti mukhale inuyo inu ndi ine amene lero lino tikumamva uthenga pafupifupi nthawi ndi nthawi tsiku ndi tsiku tisataye nyengo iyiya nyengo iyi ikhale yoti ngati ifeyo sindife ophunzira ake a yesu tikhale ophunzira ake ngati ifeyo sitidamudziwe yesu tikhale oti tamzindikira ndi kumkhulupirira ndiye pomalizira uh, tione kodi zekariya anaulandira bwanji uthenga umene anaulandira bwanji uthenga umene mwina enafe tikhoza kuyesa anakondwera nawo kwambiri ndi uthenga wokondweretsera unkhuza kuti bwanji sanakondwere nawo bwanji akukayikanso bwanji akufuna kuti aonetsedwe chizindikiro china munthu wina aliyense wapa dziko lino lapansi amakhala ndi chofooka chake ndithu nyengo zokayikirazo zimabwera ndithu kwa ife mwinapo zimene mulungu watilonjeza m'mawu ake koma mwina timakhala ndithu okayika ndithu kuti mulungu atalonjeza izi kapena timafuna ndithu tipeze njira ina yoti tikhale ngati tatsimikizira zimene zija Koma si bwino kuti tizikhala tikukayikira zimene Mulungu watifotokozera, zimene Mulungu walonjeza. Zinthu zimene tiyenera kuzidziwako kwambiri, makamaka pa nyengo ino imene ndi ya Khrisimasi. Kodi Mulungu adalonjeza zotani zimene ifeyo mwina tikukanika kukhulupirira? Aliyense akuyenera atakhala adzifufuze yekha. Zekariya sanakhulupirire. Chinachitika nchiyani? Anampanga kuti asayankhulenso mpaka kubadwa kwa mwana. Ndiye mutha kuzindikira ndi miyezi ingati? miyezi 9 osayankhulanso. kutaya chikhulupiriro pa mulungu si chinthu chabwino ayi mulungu atha kutipatsa kachiweruzo kang'ono ngati mmene zidachitikiramo eh? aka kanali ndithu kachiweruzo ndithu osati kwa iye yekhayo komanso mwina zinali kuonetsera kwa mtundu wonse wa israeli kuti anali anthu osakhulupirira mwina kwa zaka zimenezi zaka 400 zimene mulungu anakhala chete anthu amaona kuti "Ah, basi mulungu ndiye kuti sadzataninso sadzatiyankhulanso ndiye mulungu akuonetsera kuti iyeyo tikuyenera tikhale ndi chikhulupiriro mwa iye nthawi zonse mulungu atithandize pamene tikuona ah, komanso kulingalira mawu amenewa pomalizira penipeni zinthu zimene tingathe kuphunzirako kapena kutenga kuchokera pa nkhani imeneyi pamene yohane mbatizi akufotokozedwa kuti abadwa ngati wotsogolera patsogolo pa ambuye wathu yesu khristu kubwera kwake kuzitikumbutsa kunena kuti yesu khristu adzabweranso kachiwiri ndipo ife tikuyenera tikhale okonzekeretsedwa ndithu nthawi zonse sitikuyeneranso dikira wina sikuti winanso adzabwera odzakonzekeretsa anthu kubwera kwachiwiri kwa yesu ayi chifukwa pali bodza limeneli limene limayenda kwambiri makamaka azathu a believer eti mwina mudamvako a bible believer amakonda kukamba kunena kuti branham a- akukhala ngati otsogolera kubwera kwake kwachiwiri kwa ambuye wathu yesu ndiye zi- ndi zinthu zomvetsa chisoni eh? chifukwa amamutenga branham uja kuti akhale ngati yohane kuti yohane adabwera kudzakonzekeretsa anthu kubwera koyamba kwa mbuye wathu yesu khristu branham akubwera kudzakonzekeretsa anthu kubwera kwachiwiri kwa mbuye wathu yesu khristu bodza Eliya weniweni amafotokozaso ninazafotokozedwa bemanthu Very more very good about. Kuti Eliya amamtengaso ena kuti adzabweranso. Iye Eliya weniweniyo.
inde Eh kudzapangaso mwina ngati m'mene adapangira kumbuyo. Eh. koma eliya tikaona za eliya kuti adzabwera sakukamba kuti eliyayo adzabweranso ya koma uyu kubwera kwa yohaneku ndiye eliyayo amene adalonjezedwa ndiye tiyeni tisamale kwambiri kuti tis- tisamakhale anthu oti tidikirenso wina adzatikonzekeretse kubwera kwachiwiri kwa ambuye yesu ayi Adabwera, Yohane anagwira ntchito yokonzekeretsa kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndipo ifeyo chimene tikuyenera tichitike ndi kukonzekera kubwera kwake kwachiwiri. Kukonzekera kwake ndi kulapa, kukhulupirira komanso kumutsatira iye nthawi zonse. Zimenezi ndi zimene tikuyenera tizichite. Tilape, timkhulupirire komanso kumutsatira nthawi zonse. Kachiwiri, tikawerenga za nkhani imeneyi, Timakumbutsidwanso kuti ifenso tikuyenera tichite utumiki monga mmene adachitira Yohane. Yohane anabwera nkumalozera anthu kwa Yesu Khristu, samadzilozera kwa iye yekha. Tikumbukire olo anthu atayamba kumufunsa, kodi iweyo ndiwe Mesiyayo? Kodi iweyo ndiwe mpulumutsi wolonjezedwayo? Akuti "Ayi, si ine." akubwera wina amene ngakhale nthambo za nsapato zake sindingathe kutani kumasula Ndiye ifenso pa zochita zathu, pa utumiki athu, tili ndi mayitanidwe amenewa oti tilozere ena kwa Yesu. Tilozere anthu kwa Yesu. Chifukwa kwa Yesu Khristu ndiye kuli moyo komanso chipulumutso nthawi zonse. Amen. Tipemphere. Oyera Yehova Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa cha nthawi ino. Zikomo Yehova kuti Taona za Yohane Mbatizi, uthenga wa kubadwa kwake kufotokozeredwa kwa makolo ake Zekariya komanso Elizabeti, komanso kusowekera kwa chikhulupiriro chawo pa nyengo imeneyi. Tithandizireni Yehova kuti pamene timva mawu anu tisakhale anthu okayika, koma tikakhulupirire chimene inu mutifotokozera. Ndipo mzonse Yehova tingopempha kuti tikalozele ena kwa Yesu Khristu komanso chipulumutso chake ndi moyo wake umene atipatsa ngati timukhulupirira. Mutidalitse tonse ndipo pamene tikubwerera tingopempha chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi ife tonse lero ndi ku nthawi zosatha Amen.